nke onye chiri nya zere achọrọ m ịkọwara taa na ọ bụrọ onye ọbụla si na mmiri bụ ọgbanje na ọ bụrụ na a sị ka ekwuwe ekwuwe na mmadụ niile nọ n'ụwa si na mmiri maka na almost na 60 percent ihe eji wee kee mmadụ bụ mmiri ka ọ ghara ị na-ege ndị pastọ ndị reverend fathers gasị after asị gị ee na onye na water spirit na ha ncha niile bụ ọgbanje na ọ evil ka ha bụ while they are the one that is evil n'ezie ife ọbụla nwere ihe ọjọọ nwee ezigbo ihe mana ị ma mbịa sị na ihe niile nọ n'ụwa a, na mmadụ niile nọ n'ụwa a bụ ajọ mmadụ mbanụ na ndị pastọ na ndị reverend father after asị gị na water spirit na ndị niile si na mmiri na ọgbanje na ọ nke a na ọ nke a mana afterkwa mmiri a ka a ga-eji sị gị na ha agọzie ya na ọ for healing sị gị ṅụọ ebe ị sị na water spirit bụ bụ dị bad kedu ihe ị na-eyuz kwanụ mmiri ahụ ị sị na ihe niile dị na mmiri na ihe mmụọ niile si na mmiri na ọ ihe ọjọọ mana you can you can you can't do without them ị na-aṅụ mmiri i werekwa mmiri ahụ ị na-esi nri ndị ahụ ị kpọrọ asị ọ bụrụ na onye ọbụla na-ekwu okwu ị mara ka e si edobe ọnụ were ekwu okwu and ọ bụkwara ndị niile na-agwa gị na ha bụ eze nwaanyị si na mmiri na ụfọdụ bụ aka ka a na-achụrụ because afụgo na ndị mmadụ ji jizọs wee na-aghọ ndị mmadụ wee na-ana ndị mmadụ n'iyi ha firie na esi esi from eze nwaanyị ha ga na-enweta nke ma ha marọ ụdị ihe ha- ụdị abụmọnụ ha na-ebutere onwe ha ine ndị niile a na-ezuzu ihe ahụ ndị na-eclaim na ha bụ mmiri na ha bụ ndị mmiri ma ha abụrọ ndị mmiri ndị na-eclaim na ha ma nke a ma onwe gị na-anwụ ezigbo ọnwụ onye ọbụla na-ekwu okwu amara ka e si ekwu okwu ife niile dị n'ụwa nwere ezigbo nwee ajọ mana a bịa na-asị na na onye ọbụla ma ndị a niile na-eme eze nwaanyị na water spirit na ha ncha niile bụ ajọ ya ndị a niile ị fụ 90% of them abụrọ ndị sị na abụrọ ndị ọgbanje mara na ọgbanje na-ama ama na ọ bụrọ mmadụ niile bụ ọgbanje and ọgbanje adịghị emekwanụ ife ọjọọ ọgbanje adịghị anakwanụ mmadụ ife n'ike ọgbanje adịghị emegirikwanụ mmadụ na ọ ndị a na-ekiri emu na-eji eji aka ha je mee onwe ha initiate e nwee follow come onye ọra je mee onwe je mee onwe initiate ndị ahụ nọ na-akwara ndị mmadụ ego na-erufu ndị mmadụ ụzọ mana follow come enwerọ time na gị follow come enwerọ time na ịbịa ịbịa ịbịa nara gị ife i nwe ma chebere gị ajọ echiche because ife niile ha chọrọ ha nwere ya unless na onye eziziri ọrụ maka onye ọbụla mmosi na ọgbanje ọrụ ha na-adị iche o nwere ndị si n'ala ife niile nọ n'ụwa a onye ọbụla nwere onyinye a na-arụ special ndị a na-asị ndị chosen ones onye a nwere ebe o si n'ife o ji wee dozie ka ndị ọgbanje nke ha dị iche bụ na their own dị ihe dị iche ka nkụ na ya maka na ọha ka n'ụwa onye ga-abụ onye ihe a marụ ọ bụrụ na o kwerọ arụ ọrụ o kwe nkwa wee pụta ụwa e bido ghasasịbara ihe o nwere onye ọbụla o meet ọ bụ onye ahụ ibiri ibi anaghị ekwe ka ife ọma bịa n'ụzọ ndị a because o kwerọ arụ ọrụ ya until o mee accept and ife ọbụla ibu o buru pụta ụwa ada agwọ ya agwọ ada atụpụkwanụ ya atụpụ ka ndị a na-asị ya na ọgba ọgbanje mara gị mana o nwere ife ị ga-eme bụ ije chọba ije find out mara onwe gị ghọta onwe gị ka e nwee ike wee gosi gị kọwara gị ọrụ ị bịara ụwa bịa rụ o nwere ndị ndị ọgbanje na-eme ebe sọkwa gị jee dibịa sọkwa gị jee i nwerọ ike ịma ọrụ a unless na i kwenye n'onwe gị kwenye na ị ga-arụ ya e nwee ike gosi gị ya o nwere afa a ga-agbarụ gị o nwere amụma a ga-eburu gị ị nwere ike ha nwere ike ịchọpụta ọrụ ahụ ị ga-arụ maka ife mmiri bụ ife zoro ezo ọ ihe iji eji aka anabata ekpugheeru gị ya and once ị bụ onye mmiri wọchịa ndị na-eme na ha bụ ndị mmiri na-eti aka n'ihe ọjọọ ọnwụ ha na-anwụ ọnwụ ifere and ha adị anọ ogologo ndụ ka unu ghara ịbịa na-ewere ihe ndị fada ma ụka eweta wee na-anụ onwe unu n'iyi unu adịzie confuse ife m ga-akụziri unu buru ibu na ọnụ ikwu unu ịghọtawere onwe unu onye ọbụla bụ onye mmiri once na ị ma onwe gị ọ bụrụ na ịghọtabeghị onwe gị mana ị na-akwụwa aka gị ọtọ ma na o nwerọ ife mmadụ ga-emenwu gị n'ụwa onye mmiri adị agwọ ọgwụ maka ọ ndị mmiri na-achị ọ mmiri bụ ndụ mmadụ ọ ya ka o ji wee kwuo na 60 percent bụ ife ife bụ mmiri na-arụ ọrụ na mmadụ other element keziri 40 percent ma 60 gwere mmiri so ihe ọbụla unu na-eme okwu ọbụla ị na-ekwu ka ị ghara ịkọcha mmadụ ọ na-adị ka asọ bụrụ ogiri mechaa ọnụ bụrụ ogiri asọ mechaa jee kọrọ ogiri ahụ rachaa ọ ihe ndị pastọ niile a ma ndị fada na-eme mgbe ị kwuchara mmiri atụrụ ma iwekwa mmiri asị na ị na-achọ ịkwụ ọya na ị na-asa ahụ na ị na-eku iji asa ahụ na ị na-aṅụ ihe ọnụ ị na-ekwu ma n'ụwa a ife ọbụla i kwuru n'ọnụ ọ bụ ife gara ji ata ụfọdụ na-ata afụfụ ife ha ji ọnụ ha kwutere onwe ha tụsasịa nkụzi m a ka i wee nyere ndị ọzọ aka ife m na-akụzi ife ga-enyere gị aka ghọta onwe gị mgbe ị ghọtara onwe gị na ife m ga-akụziri unu buru ibu mma akọwakwara unu ka ụwa si wee bido kọwakwara unu ka arụ mmadụ ihe na-akọntrolu mmụọ na-akọntrolu mụ na gị na-abụ otu ihe nọ na mmụọ na-akọntrolu gị otu anọ na mmụọ na-akọntrolu m otu ihe si aga n'ụwa maka ndị ọcha kpuru kpuru ndị Africa isi maka ife ha na-enweta be anyị anyị nwa anyị nwa mere na ndị ọcha bụ eze n'ụwa eze ahụ anyị nwa eze anyị ka a naara anyị n'ike ọchịchị anyị ka a naara anyị n'ike bụkwa anyị kwesịrị ị na-achị ụwa wee were ọgbaghara ụka tinyere unu ọgụ niile a na-anụ n'ana ị fụrụ n'Afrịka bụ ndị ọcha na na-ekiri etu ọgụ niile a na-anụ ka anyị ghara ịghọta nwa onwe anyị ndị iberibe ndị bụzi ndị ndị ojii ndị ọchọngọ n'oko maka ife a ga-eri ọ ya mere onye ọbụla bụzi ọ na-achọzi nke nweghị onye na-adọpụta nwanne ya ghọta onwe gị mgbe ị ghọtara onwe gị ife ndị a niile ghọta ihe m na-ekwu maka otu ihe nọ na ị nwere ike na-ege m ntị mana ị da-aghọta ihe m na-ekwu onyinye ọ bụ na mmadụ ị na-aghọta ife bụ onyinye si n'aka Chukwu okike kere ụwa onyinye and ọ dịcha n'ime na mgbe ọ ga-eme activate bụ mgbe ị kwenyere n'onwe gị o mee activate ị fụ na ọ bụrụ otu ị ga na-esi aghọta ife ka onye ọzọ ka na-esi aghọta ife tụsasịa nkụzi a ka ị wee nyere ndị ọzọ aka maka ka ị na-enye ị na-enyere ndị ọzọ aka aka ka ị na-enyere onwe gị ma gba mbọ tinye ya n'ọrụ ka o wee dịrị gị na mma